nazi nkhani za mmaboma owerenga ndine gospel gerald kanyama kuyamba nayi mitu yake anthu ochita malonda pa sitolo zina mdera la mfumu mpama mboma la chiradzulu anali odabwa kuona mtsikana wina wa zaka zosaposa makumi awiri akuyenda bwamuswe pa malopo mkulu wa mmudzi wina mdera la mfumu jenala mboma la phalombe akukhalira kudzitsekera mnyumba anthu atamutulukira kuti amatamba mwamuna wina ku chirimba mumzinda wa blantyre wathawa pakhomo pake mkazi wina woyendayenda yemwe anamuchotsa pa bala nkumanga naye banja atamupanilira ndi zibakera ati kamba kuti sakumupatsa ndalama zokwanira tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane anthu ochita malonda pa sitolo zina mdera la mfumu mpama mboma la chiradzulu anali odabwa kuona mtsikana wina wa zaka zosaposa makumi awiri akuyenda bwamuswe pa malopo watitumizira nkhaniyo wati masanasana anthu pa malopo anadzidzimuka kuona mtsikanayo akuchokera mbali ina ya pa malopo atakolekera chikwama chake nkumalowera mbali inanso ya sitolozo amuna ena opanda manyazi olo pang'ono anayamba kumulondola mtsikanayo kwinako akuyang'anitsitsa mwachidwi izi zinayipira mkulu wina yemwe anapempha amayi pamalopo kuti akamuveke mtsikanayo nsalu mkuluyo anathamanga kukamugwira mtsikanayo mwamphamvu ndipo mayi wina ochita malonda pamalowo anavula chitenje chake nkumkutira mtsikanayo komatu kuti izi zitheke panafunika mphamvu chifukwa choti mtsikanayo amachita makani okana kuvala nsaluyo kenaka mkulu wadzithoyo ananyamula mtsikanayo nkukamutsekera mnyumba ina pa sitolo pomwepo padakali pano amayi ambiri akudandaula ndi zochita za mtsikanayo ponena kuti zomwe wachitazo mchimodzimodzi kuyalusa akazi onse anthu ambiri mderalo aganizira kuti mwina mtsikanayo ali ndi vuto la mu ubongo ambiri mwa anthuwo akuti aka sikoyamba kuti mtsikanayo ayende bwamuswe pasitolopo ku chiradzulu komweko koma uku mdera la mfumu chitera adzukulu okumba manda pamudzi wina anenetsa kuti atengera mayi wina ku bwalo la anyakwawa kuti akafotokoze bwino za mphika wa nyama wa adzukulu omwe anasowetsa pa maliro ena mderalo nkhani ikuti mmudzimo munachitika maliro ndipo monga mwa mwambo anthu osiyanasiyana anafika pasiwapo kukakhazika anamfedwawa ndipo monga zimakhalira tsiku loyika zovutazo akuluakulu anapita kukumba manda ndipo anamfedwawo anakonza chakudya chomwe anapereka kwa anthu kuphatikizapo ampingo ndi adzukulu omwe amakumba dzenje la mandalo nthawi yokapereka chakudyacho kwa adzukulu itakwana mayi wina yemwe ananyamula mphika wa nyama anasiyana dala ndi anzake pa ulendowo ndipo anakhotera njira ina nkukaubisa mphikawo amayi anzakewo sanadziwe zomwe nzawoyo anachita ndipo adzukulu atalandira chakudyacho anayamba kunyinyirika ataona kuti panalibe ndiwo zankhuli izi zinachititsa kuti mmodzi mwa anamfedwawo kumandako afufuze kwa amayi omwe amakonza chakudyacho ndipo atamva kuti amayi omwe anawapatsira chakudyacho anatenganso mphika wa nyama anapitiriza kafukufuku atawanikiza amayiwa kuti afotokoze chomwe chinachitika zinadziwika kuti mzawo wina anakabisa mphika wa nyamawo pa tchire lina ndipo nthawi yomweyo anakautenga nkuwapatsa adzukuluwo padakali pano adzukulu anenetsa kuti nkhaniyi siyithera pomwepa koma akagwada pa bwalo la nyakwawa ncholinga choti amudzudzule mayiyo ndi kumpatsa chilango choyenera chifukwa chowabera ndiwo zankhuli mkulu wina mmudzi wina mdera la mfumu jenala mboma la phalombe akukhalira kudzitsekera mnyumba anthu atamutulukira kuti amatamba kwawo kwa mkuluyu kuli banja lina lomwe lakhala likukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana mwa zina ana m'banjalo akhala akudwala pafupi pafupi koma akapita nawo kuchipatala amawapeza kuti alibe vuto lililonse nthawi zina mazenera ndi zitseko za nyumba ya banjalo zakhala zikupezeka zili zotsegula mkati mwa usiku eni nyumbayo akazitseka mkati mwa usiku amamva mphepo ndipo akapita kukaona pakulowera mphepo amapeza kuti zitseko ngakhale mawindo zili zotsegula nthawi zinanso zovala za mkati za bambo ndi mayi a mnyumbamo zakhala zikupezeka kumalo komwe sanaziyikeko komanso nthawi zina amapeza zinthu zakuchimbuzi pakhomo pa banjalo pa chifukwachi banjali linakapondaponda kwa sing'anga wina kuti alithandize pothana ndi omwe amawachitira chipongwewa uko sing'angayo anawapatsa mankhwala kuti akathire mnyumbayo ndipo anati akachita izi akamudziwa yemwe wakhala akuseweretsa banjalo m'matsenga sing'angayo anauza banjalo kuti lisampatse ndalama iliyonse ndipo yemwe adzamulipire ndi yemwe adzamugwire akutambayo banjalo litafika kunyumba linawaza mankhwalawo nkuzungulira mnyumba monga anauzira wazitsambayo mkati mwa usiku wina banjalo linadabwa kumva phokoso lodabwitsa mwamunayo ndi banja lake anali ndi mantha akulu koma sanatuluke panja kufikira mbanda kucha banja litatuluka panja linapeza mkulu wina wodziwika bwino kwawoko mutu utasololoka komanso dzanja lamanja litatalika banjalo linadziwiratu kuti munthu yemwe wakhala akuwachitisa akuwachita chipongwe kuwavutisa usiku ndi ameneyo apa bambo apakhomopo sanachedwe koma kutchayira lamya sing'anga uja ndipo atafika sing'angayo anawaza mankhwala munthuyo nkumulamula kuti apili- alipire ndalama kwa mwini khomolo padakali pano mkulu wotambayo mothandizana ndi abale ake alipira ndalamayo koma kuyambira pa tsikuli mkuluyo akungobindikira mnyumba chifukwa cha manyazi malingana kuti anthu akungomukuwiza nkumunena kuti mkuluyo ngotamba mukumvera nkhani za mmaboma kuchokera kuno ku mbc radio 1 mwamuna wina kuchilimba mumzinda wa blantyre wathawa pakhomo pake mkazi wina woyendayenda yemwe anamuchotsa pa bala nkumanga naye banja atamupanilira ndi zibakera ati kamba kuti sakumpasa ndalama zokwanira nkhani ikuti miyezi yapitayo mamunayo anagwa mchikondi ndi mayi wina oyendayenda yemwe anamupeza pamalo ena omwera mowa mu mzindawo pa nthawiyo nkuti mamunayo zikumuyendera pa bizinesi yake ndipo ankakwanisa muchitira mkaziyo chilichonse chimene akufuna koma masiku apitawa bizinesi ya mamunayo inayamba kutitimira moti zinthu zinayamba kuvuta pakhomopo mkazi ataona kuti pakhomopo palowa galu wakuda anayamba kuonesa mawanga povutisa ndi kumulalatira mamunayo moti nthawi zina amangochoka pakhomopo nkuyendera yake tsiku lina atasemphana mawu mayiyo anayamba kumuthibula mamunayo ndipo anthu oyandikana nawo nyumba anadabwa kumva mamunayo akufuula kuyitana anthu kuti azamulanditse m'manja mwa mkazi wokwiyayo pa nthawiyo nkuti mkaziyo atamupanilira mwamunayo kwinaku akuopseza anthuwo kuti asalandise nkhondoyo mwamayi amuna ena adzitho anakwanisa kumupumu- kumupulumusa mwamuna mzawoyo ndipo atapeza mpata othawa sakuoneka kumene aliko ndipo anthu ena akuti akumuona ndera lina mumzinda womwewo wa blantyre mtsikana wina mtawunishipi ya katoto mumzinda wa mzuzu manja ali kunkhongo mwamuna yemwe anathawizana naye kuchokera kumudzi kwawo ku mzimba atamuthawa nkukwatiranso mkazi wina mtsikanayo anabadwa ooneka bwino ndithu kwambiri moti anthu ammudzi mwawo amamutayira kamtengo kuti ndi chiphazuwa chawo chenicheni pachifukwachi mtsikanayo wakhala akuzimva pomakana amuna osiyanasiyana ofuna kumanga naye banja ati chifukwa chokuti ambiriwo analibe kanthu masiku apitawa mamuna wina yemwe ndiokwatira anafunsira mtsikanayo ndipo chifukwa chokomedwa ndi ndalama za mkuluyo mtsikanayo anamulola chibwenzicho chitakhazikika awiriwo anagwirizana zomanga banja ndipo mwamunayo analonjeza kuti amusiya mkazi wake weniweniyo izi zinathekadi ndipo awiriwa anathawisana nkupita ku mzinda wina mu mumzinda wa mzuzu komwe anakakhala ngati banja palendi koma atangokhala nthawi pang'ono mwamunayo anapitiriza makhalidwe ake enieni okonda akazi aja pachifukwa ichi mwamunayo anadyeriranso maso pa mkazi wina mumzindawo mpaka kugwa naye mchikondi panopa mwamunayo wamusiya ukwati msikana wakumzimba uja ndipo watengana ndi bwenzi lake latsopanolo lomwe akukhala nalo dera lina mumzinda wa mzuzu omwewo padakali pano mtsikanayo akukhalira kulira usana ndi usiku ati pokhumudwa kwambiri ndi zomwe wamuchita mwamunayo odziwa za nyengo ati kuli mitambo yapatalipatali ndipo kuzizira pang'ono komanso kugwa mvula ya mabingu madera ochepa koma ya mphamvu ikugwa madera ena mchigawo chapakati usiku uno ndi mawa mmawa mawa masana kuzakhala mitambo yapatalipatali kuzatentha komanso kuzakhala mvula yamabingu m'madera ochepa mphepo ikuomba kuchokera kumvuma ndipo mkuja lamulungu kuzakhala mitambo yapatalipatali ndi ya mvula madera ochepa ndipo pomaliza nkhani za m'mabomazi imvaninso mitu yake anthu ochita malonda pa sitolo zina mdera la mfumu mpama mboma la chiradzulo anali odabwa kuona mtsikana wina wa zaka zosaposa makumi awiri akuyenda bwamuswe pa malopo mkulu wa mmudzi wina mdera la mfumu jenala mboma la phalombe akhala akuzitsekera mnyumba anthu atamutulukira kuti amatamba mwamuna wina kuchirimba mumzinda wa blantyre wathawa pakhomo pake mkazi wina woyendayenda yemwe anamuchotsa pa bala nkumanga naye banja atamupanilira ndi zibakera atikamba kuti sakumupatsa ndalama zokwanira nkhani za maboma nzomwezi munali ndi ine gospel gerald kanyama